ndị ọma m ji eme ọnụ ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị nke taata happy new year to onye ọbụla ha ọtụtụ ndị mmadụ na-asị m kedu ọ na m akwụsịrị ime vidio nke a nke a nke a ụmụnne m nekwana ọkwa na ị ma na egwu dagharịa ọgba dagharịa ọ bụrọ na m kwụsịrị ime vidio mana o nwere ọtụtụ ihe a na-achọ itinye ka ya wee fụ na ihe niile na-aga ọfụma mana abịago m anyị ebidogo ndị be anyị ekene m unu ama m na udo dị ama m na disemba unu gbalị ọfụma ya bụ ihe m chọrọ iwetara anyị n'ụbọchị nke taata bụ facts you need to make it in crypto this 2022 ihe ndị ị needịrị ịma ka i wee makee na 2022 a na cryptocurrency ọ bụrụ na ị nee anya ị ga-afụ na ọtụtụ n'ime anyị mere mistakes ọtụtụ n'ime anyị mere tons of mistakes last year due to na ha chọrọ imake na ha chọrọ ibute ego mbute o nwere ike ndị nụ na o nwe ndị go Wakanda with 50 dollars oge Wakanda pump the thing ruo 1000 dollars na ebido bido jump on na Wakanda na all those things mana ha echefuzie na o nwere ihe niile nwere strategy each business nwere usoro e si eme ya ya bụ na ihe ha afụta na-eme ihe ndị na ndị mmadụ na-eme ya bụ ihe mere m ji achọ iwetara anyị ihe a ka anyị wee gbaa mbọ fụ na anyị nọ n'ụzọ anyị kwesịrị anyị nọ n'ụzọ dị mma anyị kwesịrị ịnọ ya bụ tupu anyị ebido ọ bụrụ na ị subscribe to my channel biko gbaa mbọ fụ na ị subscribe to my channel zisa ozi a ka o lue onye ọbụla ntị ihe izizi ị kwesịrị ime ka ị wee mee ọfụma na crypto na this 2022 bụ join a good community join a good crypto community ị ma na a na-ekwu ihe a ọ na-agba ọtụtụ ndị mmadụ agba na ntị ọtụtụ n'ime anyị na-abụ ha hapụ ihe ha kwesịrị ime ha gaa na-eme ihe ọzọ na-eme lot of mistakes in crypto na-elose ego afụla afụ but ọ bụrụ na ị joinia a good crypto community ị fụ na o nwere ọtụtụ ihe ndị ị ga na-emeta ọfụma cryptocurrency abụrọ ihe ofu onye na-eme maka na igwe bụ ike a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ya bụ ọ bụrụ na ị soro na community dị ezigbo mma ga na-enye gị update a lot of things ga na-akuziri gị ihe ị ga na-eme ị fụ na a lot of mistakes ị kwesịrị ịna-eme ị gaha na-eme ya ya bụ na ọ bụrụ na ị joinbeghị good crypto community dị mma gbaa mbọ fụ na ị chọrọ ofu join ya Ihe ọzọ ị needịrị ịma bụ the best time to buy a cryptocurrency bụ oge ọ nọ na dip. Another best time ị ga-eji wee go cryptocurrency bụ na pre-sale mana crypto ọ bụla ị go na pre-sale ị needịrị ime due research ma na na crypto ahụ worthkwara ya but dip is actually the best time maka na ọ bụrụ na ị nọ na good cryptocurrency malụ ọ bụrụ na ị nọ na good crypto community ị ga-ama coin ndị dị mma igo ya bụ kịta ị mụrụ anya ị ga-afụ na anyị nọ na ezigbote dip kịta then ị ga-amazi coin ndị ahụ nwee good potentials good use cases gocha those coins niile but mgbe ị na-ego gbakwa mbọ fụ na i use dollar cost averaging anyị na-abịa mma akọ ihe bụ dollar cost averaging ya bụ oge dị mma iji go cryptocurrency bụ oge price ya gbadara agbada ya bụ ọ ya-abụ price ya gbago i lee ya wee were uru gị then ihe ọzọ ị kwesị ị kwesịrị ịma bụ worst time ị ga-eji wee go cryptocurrency worst time ị ga-eji go cryptocurrency bụ some hours oge a launchichara a coin maọbụ some hours oge e listicha coin na any centralized exchange ọ bụ na i nee anya oge ọbụla e listi coin na centralized exchange maọbụ oge ọbụla a launch a new coin ị ga-afụ na coin ahụ ga-agbago coin ahụ ga-apump and coin ahụ pump ozugbo investors mere invest early nọ na-eche ka coin ahụ gbago ga-ewere ego ha ozugbo so ọ bụrụ na ha were ego ha coin agbada ya bụ ọ bụrụ na ị meghị ihe ị kwesịrị ime wee jee goo na ndị ọzọ na-ego ị fụ na coin ahụ adakwasa n'isi then ndị ahụ were profit ha egokwa ọzọ ihe a niile bụ ihe anyị ga-agba mbọ fụ na anyị mụtara join a good crypto good crypto community ka anyị wee mara ihe ndị niile anyị kwesịrị na-eme ya bụ egona coin oge coin na-apump egona coin oge coin e listicha coin coin na-eme ọfụma don't buy know the best time to buy the best time to buy bụ ekwuona m ya another thing anyị ga-amazi bụ using the dollar cost average strategy this dollar cost average strategy dị ezigbote mkpa maka ndị na-ego coin for a long term so ihe dollar cost ihe dollar cost um, average strategy na-akọwara anyị bụ na ọ bụ na ị chọọ ime invest 100 dollars na ofu particular cryptocurrency etinyena 100 dollars ahụ niile n'ofu oge ya bụ ka ị wee manage nwuo your risk very well ọ bụrụ na ike kwe o nwere ike ime 25 25 dollars ọ bụrụ na i goo 25 dollars o nwere ike ime na weekly interval or monthly interval ọ bụrụ na i goo 25 dollars this week o nwere ike upper week either na o nwere ike the coin ahụ agbada or gbago but ị na-eme ọ na-afụ na the market the market ya dị ya ya na-emelụ gị obele ebele maka na ọ bụ na igo ya iwelu 100 dollars a goo enwere ike next week 100 dollars ka bụrụ 50 dollars but ọ bụrụ na ime apply this dollar cost average ifu na that 25 dollars i golu o lue next week the coin gbada itinye another 25 dollars you will buy more quantity ga-abụ na ọ bụ na the coin gbago obele i cover your your losses imeki another thing anyị kwesịziri ịma bụ oge ọzọ the best time ị ga-eji wee lee your coin and avoid selling below the price igo coin ọbụla ọtụtụ n'ime anyị adịghị enwe ndidi ndidi amaka ọ bụrụ na igo coin ejina ego ị ya-e use ozugbo wee go coin maka na cryptocurrency anything can happen in cryptocurrency ị nwere ike igo coin taa olu echi coin eme ọfụma mee wonders ị nwekwa ike igo coin olu echi coin ahụ eme ihe ị tụbaha anya ya bụ don't sell below the price igo coin ọbụla don't sell below that price because the more you na-esell the sales kwa na ị na-ego coin ọbụla ị fụrụ igo n'uto na ị chọrọ ịkwụ ụgwọ banye na good crypto community ga na-enye gị ihe ịchọ mana ị chọrọ imeki ego you don't buy anything you see o nwere some coins ya bụ ị fụ i do fundamental and uh, technical analysis mara na coin a na ọ worthụrụ igo icheki some certain things ị needịrị icheki mara na coin a na ọ bụ ihe ya bụ igo ya ọbaalụ gị then ọ bụrụ na igo ezigbo coin if you are holding a good project you don't need to sell when you don't have to Ya bụ na ọ bụ na iso na ndị na-ele coin below ego na igolu ya ịnaghị emeta ya iso na ndị na-ekwu na crypto adịrọ mma na crypto na-eme nta na-eme inyo ọ bụrụ na aka esi eme ya bụ ịmara ihe dị gị mkpa ime ka ị wee na-eme otu o kwesịrị isi wee mee ya then nke ikpeazụ bụzi sell the sell the top and buy the bottom igo na mgbada ọrịgote ile ọ gbadatakwa igo ihe ndị a niile m kwuru ọ dị easy dị mfe ọ dịzi ọ dịziri gị ịmazi ka ị ya-esi wee tinye ka iwee ghọta ya mana o doo m anya na ọ bụrụ na itinye ihe ndị a niile m kụziri ebe a n'ọrụ efu na ahọ a bụ 2022 ga-amara gị mma ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme cryptocurrency mana ọ bụkwa na ị bụrọ onye na-eme cryptocurrency na cryptocurrency na-agba gị agba na ntị maọbụ na o nwere na ị na-achọ good crypto community ị ga-join ka ị wee hapụ ime mistake niile m kwuru ebe a ọ bụrụ na ị nee anya na akala my description section ị ga-afụ nọmba ị ga-eji nweta m na WhatsApp meseji m ka anyị kpaa ọ bụkwa na o nwere ihe ọzọ ị chọ ka anyị kụzie maka ya oge ọzọ meseji kwa m ka anyị kpaa ụmụnne m obi dị m ụtọ maka na ị na-ege ihe m na-ekwu n'ụbọchị nke taata gbaa mbọ nọnyere m maka na e nwere ọtụtụ ihe m ma na-akụziri anyị gbasara cryptocurrency na asụsụ Igbo unu echefukwala na nke a bụ ọ bụ na-eme onye na-agbasa ozi ọma crypto na asụsụ Igbo daalụnụ gbasa ozi a ka o ruo mba ụwa niile aka